aziz tarawele i ni jɔ ala ka jɔ sabati ka wuruki ka banba ka to a ma k'i fo k'i barikada i ka eh, nali la an ka weleli jaabi mm. eh, dɔgɔkun tɛmɛnen i tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na nɔ mm. an ye baro kɛ kosɛbɛ an nana se dakun dɔ ma mm. a kuma cayara dɔgɔkun in kɔnɔna na dɛ ɲininkaliw kɔni i ko tiɲɛna aw e ka faamuya la dugu jukɔrɔ nafa dugu jukɔrɔ fɛn minnu b'an fɛ nɔ i n'a fɔ sanu ni jaman ɲera pɛtɔrɔli ni fɛn ninnu ko o tɛ jamana taga ɲɛ ni hakili tɛ ɔ a tɛ jamana taga ɲɛ yɛrɛ azizu i tɛ o dalilu ɲɛfɔ an ye n'o tɛ anw yɛrɛ pan ka cunko ye o ko ye koyi
adama n bɛ bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔw ka ja ninnu cari sabula an mago bɛ hakili kunun la kosɛbɛ n'i kɔni ye tubabu kalan na bɛ n'i sigi ko kan don kan don ne yɛrɛ sɔnna a ma kan don wa an bɛ s'a kan hali n'u ma ta an bɛ s'a kan mɔgɔ min balo bɛ tubabu kan na o k'a fɔ ko an n'an ka kan ta k'an bɛ taa ɲɛ o don
ee m'aw ka jakanso ɲɛmɔgɔyaso n b'u bɛɛ lajɛlen fo ka sirifukɛ yɛrɛ fo kosɛbɛ i ka ɲininkali la n b'a fɔ n ka jajuru senfɛ n ko dugujukɔrɔ nafolo tɛ jamana développer mm. ne bɛ kuma minnu fɔ mm-hmm. n bɛ tila tuguni n b'a cɛnw yira mm-hmm. n'i ye lagine ta mm-hmm. dugu jukɔrɔ nafolo min bɛ lagine bolo a t'a dafɛ jamana ninnu kelen si bolo namu a tɛ faransi bolo ɛɛ eh, faransi belebeleba dugu jukɔrɔ nafolo min bɛ lagine bolo a tɛ faransi bolo dugu jukɔrɔ nafolo min bɛ mali bolo a tɛ faransi bolo a tɛ espagne bolo dugu jukɔrɔ nafolo min bɛ niger bolo a tɛ faransi bolo a tɛ espagne bolo mais mun na faransi ni espagne ninnu taalen don ɲɛ ka tɛmɛ o jamana ninnu kan o kɔni bon dugujukɔrɔ nafolo dun min tɛ faransi bolo ah. a ta ka dɔgɔ donc komi a ka dɔgɔ an b'a fɔ k'a tɛ yen mhm. o dun bɛ anw ɲɛ f'an bɛ sa ji la o nɔfɛ o jamana nɔfɛ jaman yɛrɛ an fɛ yen mɔgɔ caman ye kumana la a diyara ne yɛrɛ dɛ mais ni n k'i ma ko jamana tan minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ ni jaman bɛ b'u fɛ yan fɔlɔfɔlɔ ye irisi ye ni n k'i ma ko lagine b'a la i bɛ d'a la lagine b'a la santarafiriki b'a la kongo b'a la kongo kelen kelen in bɛ a la centrafrique kelen in b'a la jaman bɛ bɔ yɔrɔ minnu na a jamana tan yusi t'a la ee sini sini t'a la sini t'a la a jamana tan sini t'a la jaman tɛ bɔ yen ayi
sini t'a la niger de ye jamana duurunan ye diɲɛ kɔnɔ n y'a f'i ye n ko min ka min bɛ ka iran ka ca jɔnni tun ye jaman yɔrɔ ye Mhm. Eh, laginɛ yɛrɛ laginɛ b'o la gana b'a la jamana tan gana kelen kelen gana kelen kelen b'a la ah, mais mun na tɔw taalen don k'olu to mɛ jama tɛ bɔ yɔrɔ mun na ɔ minnu taalen don ka jama bɔ yɔrɔ min na k'u to donc o kɔrɔ ye mun ye dugujukɔrɔ nafolo jamana sariya bɛ i n'a fɔ i ka du papiye n'i tɔgɔ b'i ka du papiye la n'i y'a bɔ yen ka maa wɛrɛ tɔgɔ don du ye o tigi de ta ye du n'a kɔnɔfɛn bɛɛ ye o tigi de ta ye an yɛrɛ ka zana t'o fɔ ten a ko ntori n'a kɔnɔfɛn bɛɛ ye dogo ta ye o tɛ mhm. ɔ bɔn jamana fana ka sariya gafe n'o ye constitution ye mhm. a yɔrɔ min bɛ jamanadenw kofɔ o ye aw ka kan de ye parce que mɔgɔ miliyɔn mugan aw bɛɛ tɔgɔ tɛ sɛbɛn koyi mhm. aw bɛ kan minnu mɛn foroba la o de bɛ don sariya la o b'a jira ko nin dugukolo in a dugujukɔrɔ nafolo n'a dugu sanfɛ nafolo bɛɛ hali ni volcan bɛ yen aw de kunko don ɔ ni an ye faransi ka sariya ta ka na donc a bɛ kɛ i n'a fɔ faransɛ minnu ka kan bɛ jamana constitution na mhm. olu de ta ye mali dugujukɔrɔ nafolo n'a sanfɛ nafolo bɛɛ ye maliyɛnw ta y'a la dɔrɔn aw b'a bɔ k'a d'u ma u b'aw bolola sɔn o de la i b'a ye farafinna e, jurufilen da ka gɛlɛn ka tɛmɛ kɔlɔn n'a ji kan i b'o ye farafinna de ah? jurufilen o da ka gɛlɛn ka tɛmɛ kɔlɔn n'a ji kan La puisette coûte cher uh-huh. que le puits et l'eau qu'il contient. tiens, tiens. o laban ye jumɛn ye dugu jukɔrɔ nafolo b'anw de bolo a b'anw de ka dugukolo jukɔrɔ mhm. mɛ tubabuw bɛ n'a bɔ ni minɛn min ye mhm. o da gɛlɛya kama mhm. u bɛ kɛmɛ kɛmɛ sigi la n'u m'a fɔ k'anw ta ye mugan ye olu an ta ye bi saba ye olu ta y'a tɔ ye bɔn hali a mansin ninnu bolili la anw de bɛ taa k'a mansinw boli epi n'a dugukolo bɛ tiɲɛ anw de ka dugukolo bɛ tiɲɛ n'u bɛna bagajuguw k'a la o de bɛɛ bɛɛ la sɛnɛ tɛ k'a yɔrɔ la bilen mhm. a yɔrɔ tɛ se ka jɔ mhm. o tɛ mhm. o dugujukɔrɔ nafolo bɛ bɔ tuguni k'o feere tubabuw ma nafolo min na tubabuw de b'o nafolo kelen dilan tuguni k'o d'anw ma o bɛ faamu cogo di mali ye jamana sabanan de sanu na farafinna sudafiriki ni gana kɔfɛ sudafiriki tɔgɔla wari b'a bolo gana tɔgɔla wari b'a bolo mɛ mali ta t'a bolo ɛ diɲɛ ayi farafinna kɔnɔ walima diɲɛ kɔnɔ de. farafinna kɔnɔ.
farafinna bɛɛ kɔnɔ. farafinna bɛɛ mali ye jamana sabanan de. jamana bi duuru kɔ mali ye jamana sabanan de sanu na. mɛ mali tɔgɔla nafolo t'a bolo. mɛ tɔ ninnu fila bɛɛ ta b'u bolo. u ta b'u bolo.
o kɔrɔ ye n'o kuma ye tiɲɛ ye mali bɛ libi ɲɛ sanu na mɛ libi ka wari b'a bolo a ka girin ni mali ta ye. mali kan ka kɛ o la moritani ɲɛ sanu na. moritani ka wari b'a bolo a ka girin ni mali ta ye. tunisi ka wari ka girin ni mali ta ye. sanu tɛ yen.
e b'o faamuya cogo di an ka yen bila mali ye jamana fɔlɔ de ye kotɔn na farafinna
farafinna bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan kɔɔri la mali de premier mali de kɛra premier fo président taara o waleɲumandɔn foli bila sɛnɛkɛlaw ye mais sɛnɛkɛla minnu yɛrɛ ye jamana bila ɲɛfɛ kotɔnko la olu yɛrɛ ka finiko ye gɛlɛya ye anw de b'o kotɔn sɛnɛ sisan k'o feere tubabuw ma tubabuw bɛ warimisɛn min d'an ma dɛ tubabuw b'o kotɔn bayɛlɛma k'o kɛ wari biye ye n ko wari bɛ dilan ni kotɔn de ye k'o kɛ wari biyew ye ah. ani teni ah. ani bazɛnw ah. an bɛ tila tuguni k'o wari d'olu ma u b'o fɛn ninnu lasegin anw ma i n'a fɔ n bɛ n bɛ to k'o misaliya de fɔ quoi ka pomme de terre cɛ ka bɔ sikaso ka na n'a ye bamakɔ ka na feere ka firiti san ka segin i ye ko gɛlɛya ye pomme de terre bɔrɔnin kɛmɛ naani firiti kɛmɛ fila la aa ah, azizu sɛnɛkɛla bina bɔnɛ sɔrɔ sisan anw de b'an ka dugujukɔrɔ nafolo bɔ ka na ni kalanw ye kalan minnu b'a bayɛlɛma a bɔli la mali kalandenw bɛ baara sɔrɔ baarantanya bɛ ban sigili teminba bɛ dabila temin fɔli tɛ temin dabila o temin dabilali waleya kɛli de bɛ temin dabila o de la ne ko n ko komi an ye ɲɔgɔn faamuya kanko kan an ka kumaba in dabila ta an ka t'a kɛ wale ye sisan mm, k'a fɔ denmisɛnninw a kana na bɔ ka te min an kana n'u ma bɔ ka te min sɔrɔ u bɛna mun kɛ mɔgɔ t'o f'u ye quoi mɔgɔ u ma se fɔli yɛrɛ ma donc a dugujukɔrɔ nafolo bɔli la olu bɛ baara sɔrɔ n'a kan ka bayɛlɛma a bayɛlɛmali la minnu fana y'o kalan kɛ olu fana bɛ baara sɔrɔ misali la n'i ye coton ta coton sɛnɛli la u bɛ militaires ta fonction publique la cogoya min na ka maramafɛn san ka d'u ma k'u ka baarakɛlan don u kan ka sɛnɛkɛlaw fana ta ten tɔ ka sɛnɛkɛminɛn ɲini ka d'u ma k'u ka baarakɛminɛn don baara tɛ k'u la ka sɛnɛ kɛ kɛcogo la min ka ɲi o sɛnɛ o kotɔn ninnu ni o e, tigɛtulu ninnu ni o malo ninnu mhm. k'o bayɛlɛma iziniw sigi yan nɔ denmisɛnnin minnu ye izini ko kalan kɛ olu fana ka baara sɔrɔ olu bɛ bɔ temin na u bɛ bɔ telimaniboli la mhm. ɔhɔn wari min bɛ kɛ k'olu fana sara jamanaden dɔw de fana bɛ o wari dilan jamana kɔnɔ wari bɛ farafinna minnu yɛrɛ b'u ka wari dilan alizeri b'o la fɛnkɛ b'o la égypte ninnu b'o la mhm. maroc b'o la o tɛ yan olu bɛ baara sɔrɔ donc ni o kotɔnw bɛ bayɛlɛma an fɛ yen ka kɛ fini ye denmisɛnninw bɛ baara sɔrɔ ka fini ninnu kalan k'u kɛ teni ye denmisɛnninw bɛ baara sɔrɔ ɔ a teni donbagaw tɛ yan armée mhm. veste donbagaw tɛ yan a kalanbagaw bɛ yen mhm. mais munna an b'a bɔ k'a feere k'an sigi ka tila k'a fɔ k'an t'a fɛ ka taa te min da la kɛcogo t'a la o adamaden a ma se i dusu ka bonya walasa i ka jamana dilan mais i hakili ka bonya o danfara de bɛ mɔgɔkɔrɔba ni denmisɛnnin cɛ denmisɛnnin filɛ a hakili ka dɔgɔ a dusu ka bon mhm. mais n'i bɛ kɔrɔ dusu bɛ dɔgɔya hakili bɛ bonya i ɲɛ bɛ ko la donc jama ninnu filɛ nin ani hali lithium yɛrɛ mais ni n k'i ma k'an bɛ lithium kalan depuis an san kɔnɔntɔn ekɔliso la i bɛ d'a la mɔgɔw bɛ girinna lithium ko min na o bɛ kalan depuis neuvième bon lithium yɛrɛ yɛrɛ dugu min na o dugu o maire taara ka taa lithium ko kuma fɔ tubabukan na o dugudenw yɛrɛ t'a dɔn min ye yɔrɔ lithium de bɛ don satellite batiri la lithium de bɛ kɛ ka mobili électrique ninnu batterie fɛnkɛ batterie minnu ka ɲi kosɛbɛ o bɛ dilan ni lithium de ye a bɛ Mandeliyev ka tabulonin kɔnɔ a kalan min bɛ Russie o kelen de bɛ France o kelen de bɛ Chine o kelen de bɛ Mali la mais olu b'a k'u ka kan na u b'a kɔrɔ dɔn donc u bɛ se k'a labaara donc an bɛ tubabuw dɛmɛ k'a kalan olu ka kan na yen nɔ a banna k'u dɛmɛ k'a baara kɛ k'a d'u ma k'a baara kɛ dɔrɔn k'a d'u ma ka na so ka na so o de don donc o kɔrɔ an ka lithium ninnu bɛna bɔ de tuguni k'u feere
n'a kɛra o ye nafaba t'a la ɲɛ b'a la donc f'a ka bɔ de ka bayɛlɛma mɔgɔw ka baara sɔrɔ n'i tɛ fɛn dilan e tɛ se ka chômage kɛlɛ o de la ne ko an kana fɔ ko dugujukɔrɔ nafolo dɔrɔn o tɛ o dugujukɔrɔ nafolo n ko hakili de y'a jira k'a fɔ ko sanu bɛ se ka kɛ tan jaman bɛ se ka kɛ nin n'o tɛ u ma k'u yɛrɛ ye o sanu m'a fɔ k'ale bɛ se ka kɛ tan hali u ye kɔgɔji ko don mɔgɔw kunna kɔgɔji tɛ jamana développé aa ni kɔgɔji samana ka na Aziz wa Rwanda de ye jamana ye min ka sanu ni farafinna jamana bɛɛ kɔgɔji tɛ yen Rwanda kɔgɔji tɛ Rwanda
Rwanda kelen kelen Rwanda kelen kelen ye jamana fɔlɔ farafinna min ye téléphone Android dilan kɔgɔji tɛ yen ko in bɛɛ bɛ hakili de nɔfɛ an dun bɛ kule la don o don ko kɔgɔji an bɛ fɛ anw yɛrɛ kan ka hakilila baara min kɛ an bɛ fɛ k'o baara de kalifa dugujukɔrɔ nafolo ni fɛnw na o tɛ se ka kɛ voilà donc dugujukɔrɔ nafolo ko la o ye yen yɔrɔ ye n'an ka kan dɔrɔn sa i b'an ka dugujukɔrɔ nafolo bɛ kɛ anw ta ye denmisɛnninw b'a baara sɔrɔ anw yɛrɛ b'a bayɛlɛma an fɛ yan nɔ ka fɛnw sɔrɔ a la ka sɔrɔ ka dɔ feere o ye dugujukɔrɔ nafolo ko ye a sisan mais wariko dun a bɛ a bɛ wariko kuma in fɔ mais tiɲɛ yɛrɛ la an b'a wariko kuma in fɔ aw nɔfɛ dɔrɔn i n'a fɔli ni dɔnkili bɛ ka da ka dɔnkili da dɔnkilidala nɔfɛ ka taa mais anw tɛ wariko nin faamu dɛ parce que ni ne ye mɔnsɔn kɔrɔ baarakɛla ye sisan walima ne ye mɔnsɔn ye sisan Hmm. ne bɛ taa tilen ka baara kɛ hmm. eh, ne ni mɔnsɔnkɛ bɛ ne ni mɔnsɔnkɛ bɛ bɛn a kan walima ne ni sotigi bɛ bɛn a kan ko kɛmɛ duuru walima kɛmɛ wɔɔrɔ hmm. ni baara jiginna a bɛ kɛmɛ wɔɔrɔ di ne ma walima a bɛ kɛmɛ naani di ne ma ɛ eh, mais faransi ka dun yɔrɔ jumɛn b'o la bilen eh, n mɔgɔ si tɛ wa ah, ne dun tɛ fɛn bɔ ne t'a falen ka taa foyi bila kɛsu nin kɔnɔ k'o ye faransi ta ye mais aw ye aw b'a fɔ ko wari bɛɛ bɛ ka taa faransi a bɛ ka taa an t'a faamu dɛ jamana ka nafolo a bɛ jamana ka hɔrɔnya de jira kelen mhm. an bɛ nafolo min don a tɔgɔ de ye ko faransi ka jɔn jamanaw ka wari le franc des colonies françaises d'afrique franc cfa franc des colonies françaises d'afrique a kɔrɔ y'o de ye depuis 1949 wagati cfa in de kɔrɔ don cfa in kɔrɔ d'o ye bon hali an ka jamana ɲɛmɔgɔw bɛ sara o la minnu bɛ wari bɔ ko ka indépendance fête olu bɛ sara ni jɔnya wari de ye
awɔ kelen jamanaw ka nafolo mhm. dugujukɔrɔ nafolo de bɛ bila ka jamana wariw giriya n'a bɛ f'o ma ko eh, danaya wariw i n'a fɔ n'a sɛbɛnna nin kan ko ba kelen mhm. a bɛ sɔn a ma ba kelen bɛ papiye de kan donc a bɛ sɔn a ma o papiye ninnu de wari an ka wari bɛ dilan faransi de tɛ dilan yɔrɔ si dɛ u b'a fɔ ko suwisi suwisi tɛ dɛ faransi. aa ah, ah, suwisi wari bɛ tɛ dilan suwisi ah, dɛ. u b'o don mɔgɔw kunna de dɛ. an ka wari bɛ dilan faransi de o de la a bɛ dilan yɔrɔ min na o izini dɔ tun yɔrɔ dɔ tun jenina ɔ yen tɛ suisse ye o voilà an ka nafolo la n'i y'a lajɛ mali bɛ wari min dun d b'o sanfɛ n'i ye mali ka franc cfa dugumana la d bɛ yen côte d'ivoire ta a bɛ yen sénégal ta k bɛ yen donc o kɔrɔ ye wari ninnu yɛrɛ tɛ kelen ye fɔlɔ maintenant n'i ye gabon ninnu ta k'a lajɛ ani centrafrique ninnu olu n'an ka wariw yɛrɛ ɲɛgɛn tɛ kelen ye an b'a fɔ wari min ma ko dɛrɛmɛ kelen duuru sɛbɛnlen n'o kan an b'a fɔ min ma ko fila mhm. tan sɛbɛnlen n'o kan mhm. n'an bɛ ka buru san kɛmɛ saba de an bɛ k'a fɔ k'an bɛ k'a san bi wɔɔrɔ eh, trois cent ɔ trois cent e yɛrɛ b'a fɔ bi wɔɔrɔ yan ah, dɛ trois cent ça veut dire trois fois cent ah. kɛmɛ saba kɛmɛ sigiyɔrɔma saba ye kɛmɛ saba de an tiɲɛna buru buru buru fɛnɛ donc fɔlɔ kɛmɛ fila ni bi duuru de tun don 250 francs jɔn jamana kɛmɛ fila ni bi duuru mɔgɔ b'a fɔ o ma ko bi duuru wari min bɛ n'a bɛ ni an bɛ wele dɛrɛmɛ tan dɛ o de ye bi duuru o de la ne ko n'an nana an ka kan na sisan ni buru ye bi duuru ye o tɛ donc bi duuru bɛ bɛn tan de ma donc tan de bɛ bɛn burukala kelen ma sisan. n'an y'an ka kan ta n'an y'an ka kan ta sisan mɔgɔ bɛn'a ye i n'a fɔ n bɛ ka siko quoi n'an y'an ka kan ta a ye buru prix to a nɔ la. buru prix tɛ bi duuru ye wa bi duuru sɛbɛnnen don wari min kan an bɛ k'a fɔ o ma ko tan o dun ye bi duuru de ye bi duuru de sɛbɛnnen don a kan donc hmm. bi duuru de kan ka bɛn buru ma o la donc tan de kan ka bɛn buru ma i ɲɛ b'a la wari bɛ giriya parce que o ye franc CFA jate su in binnen o ye franc CFA jate su in de binnen wari min bɛ yen n'an b'a fɔ o ma ko waa kelen waa duuru de sɛbɛnnen don o kan donc walasa an ka taa boisson san deux cents francs sisan an bɛ taa boisson boîte boisson bara duuru de san o la sa o la sisan parce que an ka wari bɛ i n'a fɔ a bafoué len ni duuru de donc n'an kɛra an yɛrɛ ye sisan an ka wari bɛ i n'a fɔ o duuru de bɛ yɛlɛ a kan donc i b'a ye wari hakɛya bɛ a nombre bɛ jigin mais a bɛ se ka kɛ a bɛ giriya o la i b'a ye ko mm. euro dɛrɛmɛ kelen bɛ bɛn an ka kɛmɛ ni bi saba ma awɔ euro dɛrɛmɛ kelen bɛ bɛn an ka kɛmɛ wɔɔrɔ ani dɔɔni de ma six cent cinquante o ye kɛmɛ wɔɔrɔ ni bi duuru de ye tubabu eh, faransi euro wari dɛrɛmɛ kelen dɛrɛmɛ kelen a bɛ bɛn o de ma six cent cinquante o ye kɛmɛ wɔɔrɔ ani bi duuru de ye cent cinquante an b'a fɔ o de ma ko bi saba awɔ i b'a la wariko kuma i tɛ kan fila la ka ɲɔgɔn sɔrɔ mhm. faransɛ ani bamanankan mhm. wari min n'an b'a fɔ ko waa fila mhm. waa tan de sɛbɛnlen n'o kan an b'a fɔ min ma ko kɛmɛ naani waa fila sɛbɛnlen n'o kan o bɛ faamuya cogo di o bɛ se ka don mɔgɔ kunfɛ cogo di n'i taara ameriki welecogo kelen de b'u ka wari la faransi welecogo kelen de b'u ka wari la mhm. moritani welecogo kelen mhm. mais munna mali la welecogo fila e m'a ye fama don ɲɔgɔn kunna ko waa kɛmɛ fila ye miliyɔn kelen o tɛ tiɲɛ waa kɛmɛ fila ye waa bi naani anw yɛrɛ bolo kɔni n'i ye waa kɛmɛ sɔrɔ ka tila ka waa kɛmɛ wɛrɛ fara o kan dɔrɔn ko miliyɔn sɔrɔ mais est-ce mali sariya sɛbɛlaw b'a dɔn k'a fɔ ko faransɛ min bɛ yen k'o de y'a to faransɛ nana an ka wari kan o de y'a to an ye francophone ye o de y'a to kalan gɛlɛyalen don o de y'an ka dugujukɔrɔ nafolo k'a bɛɛ lajɛlen mina faransɛ la fo ka kɛ anw yɛrɛ bɛ tunu an yɛrɛ an ka dugukoloko yɛrɛ la an bɛ tunu quoi sabu an i yɛrɛ dɔnko ye min ye dɛ k'i bolo k'i ka jɛ k'i bolo juru ye kan de bɛ na n'a ye donc n'an ka wari bɛ dilan an yɛrɛ fɛ yan sisan i b'a ye hali an ka commerçant ninnu an'an ka bankiw hmm. parce que n'an ka wari bɛ dilan an fɛ a tɛ mara banque privée ninnu na bilen dɛ jamana yɛrɛ b'a ka banque yɛrɛ de sigi parce que banque privée bɛ jamanadenw ta baaradegi stage mhm. u t'u embaucher u b'u utiliser dɔrɔn k'u bila donc an yɛrɛ ka banki bɛ na an ka wari bɛ mara kɔnɔ denmisɛnnin minnu ye wariko kalan kɛ olu bɛ baara sɔrɔ donc jamana ka wariko bɛ nɔgɔya mɔgɔw bɛ se ka wari sɔrɔ nɔgɔya la k'u ka sanni feere kɛ o ka fisa an ka sanni feere ka to ka gulon juru la ko fo tubabu dɔw de ka juru di an k'o kɛ k'an ka entrepreneurw an ka fɛn dɔw financer olu san bi wɔɔrɔ ni fila yɛrɛmahɔrɔnya an ka kan ka bɔ ninnu ko ninnu na ten sa a wari sanfɛ o k'an ka kan sɛbɛn fan dɔ kan ka anglais sɛbɛn fan dɔ kan moyen b'a la français ko in ka bɔ a la o de don o la dɛrɛmɛ kelen 5 francs tɛ k'o la bilen a ka sɛbɛn dɔrɔn 1 mhm. a tɛ kelen ye o ye kelen ah, o 1 o la an ka 25 francs bɛ min sɔrɔ o 1 b'o de sɔrɔ b'o sɔrɔ awɔ
ɔ n k'an fana ka dugujukɔrɔ nafolo bila kun kɔrɔ mm. donc an yɛrɛ b'an ka dugujukɔrɔ nafolo an yɛrɛ b'an ka trésor bila yan nɔ an yɛrɛ b'an ka banki bila k'a lakana kosɛbɛ i n'a fɔ tɔw b'a lakana cogo min na ten de don mhm. jamana minnu ka wari b'u ka banki la a lakanalen don kosɛbɛ dɛ an fana ta bɛ lakana ten de faransi bɛ se k'i jɔ an ka wariko kunkɔrɔ cogo di o tuma anw tɛ adamadenw ye wa n ko paul kagame ka wari b'a bolo awɔ e bɛ diɲɛ jamana jumɛn dɔn k'a bɛ fɛ ka taa a ye lagine a ka wari b'a yɛrɛ bolo awɔ mais n'an ka man ka wari ta a tɛ kɛ i n'a fɔ lagine ta dɛ parce que hali sini ni lagine y'a ka kan falen a ka wari bɛ falen parce que kan min b'i ka sariya o de bɛna sɛbɛn i ka wari kan u ye wari min dilan a kɛra fu ye u ka kan bolo quoi e m'a ye ko franc guinéen awɔ ɔn franc guinéen u ko o kun ye ala mun ye sisan u t'olu bɔ a la u ka dugujukɔrɔ nafolo k'o d'u ka wariko kun kɔrɔ a ka giriya n ko kuwɛti de ka wari ka girin ni bɛɛ ka wari ye kuwɛti a ka giriya la a ka wari ka girin ni euro ye a ka girin ni dollar ye mais o n'a puissance suguya tɛ o f'a bɛ ka juru don mali la mali dun ka yɛrɛmahɔrɔnya ka kɔrɔ n'olu dɔw ta ye ni san kelen

ah, n'i taara ni wari nin ye ayi a tɛ dun dɛ sefa na ka taa n'i ye maraba tigɛtigi min ye ayi e bɛ se e yɛrɛ k'a lajɛ ko buru bɛ dilan nin boulangerie la mais buru in tɛ dun boulangerie in kɔnɔ est-ce que o ye sababu ye ah, ah, tiɲɛna o kɔrɔ voilà donc an kan ka yɛlɛma namara b'a ko donc wariko in an n'an ka wari ni hôteltigi in bɛ kini feere nka a yɛrɛ t'a ka kini a n'a a kɛlen don k'a fɔ a ka denmisɛnnin si ye ko ni fɛn o fɛn ye kini dun k'a b'a haramu ah, est-ce que o kɔrɔ ye kini ye kini ɲuman ye
hmm, namara b'a la namara b'a la donc an ka wari mhm. an n'a ka kan mhm. donc dugu jukɔrɔ nafolo o fɔra k'o ban mhm. wari o fɔra k'o ban mhm. ni ɲininkali wɛrɛ bɛ yen ah, azizu ɲininkali wɛrɛ min bɛ yen nɔ mhm. kɛnɛkan kuma don dɛ a bɛ kanko kuma in na an nana kale kan yɛrɛ la sisan k'a fɔ an ka wariw an ka ɲɛtagaw a bɛɛ gulonnen bɛ kan na ameriki dun bɛ anglais de fɔ voilà mɔgɔ caman tɛ fɛn dɔ faamu quoi ah. jamana minnu bɛ fɛ ka taa cɛn kɛ ala b'aw dɛmɛ ameriki u ye kalan dɔ kɛ san waa fila ani tan ni wɔɔrɔ waati 2016 u y'a ye k'a fɔ ko kɛmɛ kɛmɛ sigi la mm. maa kɛmɛ sigi la dɛ mm. bi wolonwula ni wɔɔrɔ mm. o de bɛ anglais fɔ k'a sɔrɔ ekɔliso tɛ mali la a ma fɔ ko e, ça fait kuma in bɛɛ bɛ munumunu na min na a ma fɔ ko i wolola ko i wolola k'i ye siya min ye koyi k'i bɛ kan min fɔ de aw bɛ kan min mɛn si min k'a la o de ko don kuma in b'o de nɔfɛ misali la sisan ni mali bɛ maliyɛn fanba tun bɛ français de mɛn k'a sɔrɔ école tɛ n'an tun bɛ baara kɛ la kan wɛrɛ la a tun tɛ ɲɛ a tun tɛ ɲɛ o la ça fait i bɛ e yɛrɛ wolola si min kan quoi i hakili dayɛlɛla kan min na mais mun na ne tɛ k'a fɔ ko ka sɛnɛfɔkan ta

donc n'olu ma baara kɛ ni o kan ye sisan u bɛna baara kɛ ni kan jumɛn ye a dun fɔra de ko jamanaden fanba bɛ kan min fɔ ko k'o de ta o de la olu b'u ka ci fanba fɔ anglais la e m'aw ka denmisɛnninw tɛ redoubler kosɛbɛ yan parce que kan min bɛ f'u ye so u bɛ tulon k'o de la carré kɔnɔ n ko ameriki fatɔ bɛ kuma eh, anglais de la k'a sɔrɔ a ma deli ka don o la k'a sɔrɔ a ma taa école la faransi yɛrɛ fatɔ bɛ kuma français de la o mais anw de kɛlen don k'o français ta k'o kɛ kabako ko ye ka n'a sɔrɔ yan i wololen anw ka dugu la i fatɔlama wololen an ka dugu la kɔni i ma kan foyi kalan ah, ma dala i bɛ si i tɛ français fɔ dɛ bon français ka kan ka kalan ekɔliso la i n'a fɔ irisi anglais chinois de kɛrɛfɛ f'an k'o de dɔn quoi an kan k'a dɔn de ko français ye walikan nalen de ye an kan k'o de dɔn an man kan k'a bila an kun na ko anw yɛrɛ ye français de ye parce que mɔgɔw bɛ ka fɛn dɔ fɔ an tɛ ka français dɔrɔn kalan dɛ an bɛ ka kalan yɛrɛ de kɛ français la an bɛ ka baara yɛrɛ de kɛ français la e m'a y'an b'an ka diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ fɔ français la o kɔrɔ y'an ye i n'a fɔ faransi de mais français bɛ anglais kalan ça fait an tɛ k'a fɔ ko namara ye min ye namara kuma ye min ye k'an bɛ ka kalan kɛ français la o dɔrɔn tɛ dɛ an yɛrɛ ka ko bɛɛ de bɛ ka kɛ français o b'a yira i n'a fɔ aw yɛrɛ ni aw yɛrɛ ye faransi de ye quoi o faransi ka sariya de ye o français in ka kan ka bila kan tɔw de fɛ donc a y'a kalan n'a y'aw diya a kalanni tɛ interdit dɛ donc aw bɛ baara kɛ n'aw yɛrɛ ka kan de ye aw bɛ taa n'o de ye donc o de ye ameriki ka anglais ko ye ɔ mali la français bɛ yen san bi wɔɔrɔ ni joli mhm. français ma se ka halisa ma se ka sɛbɛ sɔrɔ suguba kɔnɔ bamanankan de bɛ fɔ yen mhm. segu bamanankan k'a fɔ ko yɔrɔ bɛɛ n'i taara suguba la n'i ye bitigi kelen kɛ n'i taara i jɔ bitigi kelen yɛrɛ da la hali suguba kɔnɔ sisan k'i bɛ mhm. tubabukan fɔ yen nɔ ɲɔgɔn kunna diya bitigitigi b'a ka denmisɛnnin dɔ de wele ka na ko o n'i ka kuma e t'o la donc aw b'a ka o a bɛ i n'a fɔ tanzanie min kɛ tanzanie y'a yɛrɛ de ka kan bila ɲɛfɛ ka anglais bila o dugu ma e m'a ye angleterre de ye eh, inde ni ghana coloniser mhm. mais munna inde taara ka ghana to namu ah. angleterre de y'u fila bɛɛ coloniser mhm, ɔhɔ mais munna inde taara ka ghana to parce que inde ye angleterre ka kan jigi olu yɛrɛ bɛ kan minnu mɛn k'o yɛlɛ sanfɛ donc u bɛ baara k'o la u bɛ dɔnniya sɔrɔ o la joona donc u b'u ka jamana jɔ ɛɛ faransi de ye mali fana ni marɔk ninnu coloniser ɲɔgɔn fɛ mhm. mais munna marɔk taara ka faransi to mali to eh, mali to wɛ mhm. munna marɔk taara k'an to mhm. marɔk bɛ baara kɛ n'a yɛrɛ ka kan ye mali bɛ ka baara kɛ halisa n'an jɔnna ni kan min ye alizeri fana ta y'o kelen alizeri fana taara k'an to tunisi fana ta y'o kelen o fana taara k'an to faransi de ye eh, eh, liban mara liban arabu jamana in mais munna liban ye faransi ka kan jigin duguma k'a yɛrɛ ka kan yɛlɛ i yɛrɛ fɛ i b'i yɛrɛ de bila sanfɛ o de la n'u bɛna constitution falen u k'an ka kan bila sanfɛ u ka to ka dunkibaru ni faso jɔnjɔn fɔ a la a b'a yɛrɛ de bila da la aw yɛrɛ fɛ yen ten de don o de la ne ko n ko ko in ye kanko de ye parce que n'aw bɛ baara kɛ n'aw ka kan ye mali mansɔnw mago tɛ faransɛ la bilen walasa ka so jɔ donc olu bɛ se ka fonction publique sɔrɔ birikibɔyɔrɔw bɛ fan bɛɛ fɛ birikibɔminɛnw bɛ yen birikibɔlaw bɛ yen mhm. bon a ka kan ka jɔ dugukolo min kan o dugukolo fana bɛ yen mhm. a y'u ta baara la u ka jamana jɔ jɔcogo la min ka ɲi militɛriw ka so sɔrɔ journalisiw ka so sɔrɔ mhm. an fana ka don diɲɛ fɛ sɛnɛkɛlaw ka sɛnɛ gulonni mali dugukolo ka tiga falen a gulonni tɛ faransɛkan fɔ la a ye sɛnɛkɛlaw ta fonction publique u ka sɛnɛ kɛ kɛcogo la min ka ɲi a ka bayɛlɛma usine na dɔ ka bɔ tigaturu prix la ten sa o la embargo kɛra a ma kɛ an ka foyi t'a la jamana bɛ développer ten de kiritigiw ka kiri yɛlɛma an ka kanw na dɔrɔn point barre bɛɛ ka kɛ mais mais e bɛna minisiri jumɛn de bɔ vewiti boli la a si a tɛna maa si bali vɛsi don la a m'a faamuya de ye o de la ne tɛ mɔgɔ dɔgɔya kuma ninnu kɔnɔna na parce que hakilimaw tɛ kɛlɛ kɛ hakilimaw bɛ na ni daluya de ye ni dalilu de bɛ yen donc nin de bɛ yen tiɲɛ filɛ hakilima tɛ kɛlɛ kɛ hakilima bɛ dalilu de yira ale bɛ dalilu de yira
ah. o de la an ka ɲɔgɔn buruja an k'o bɔ a la pewu
dalilu dalilu contre dalilu ne ko n ko kan de don wa kan min mɛnbaga ka ca mali la o ye bamanankan ye mhm. a y'o ta ni perezidan ko ko n bo mhm. o kɔrɔ ye jamanaden kɛmɛ kɛmɛ sigi la bi seegin bɔra a kalama o bi seegin tɛ dɛsɛ abada ka tɔ mugan labɔ a kalama mhm. mais ni perezidan ko n ko ni mugan y'a faamuya o mugan ne ko ko ka bi seegin labɔ a kalama gɛlɛya n'u y'a ɲɛfɔ mɔgɔ fila ye dɔrɔn ni mɔgɔ fila wɛrɛ ye sɛsi ta ka na a ko an tun bɛ foro la an nana sababu aa cɛ aw ka taa to sini na ɔ kura bɛ fɔ ka fara o kan tuguni kɔ ɲɛ b'a la o bɛɛ ye jamana gafe de n ko constitution ye gafe de papier de don wa adamadenw de fana y'a sɛbɛn maliyɛnw de fana y'a sɛbɛn k'u ka kan ye faransɛ ye maliyɛnw yɛrɛ de bolo y'a sɛbɛn faransɛ m'a sɛbɛn o maliyɛnw yɛrɛ de y'a sɛbɛn wa maliyɛnw b'o ma sa donc an k'an ɲɛ ci an ka constitution ma an k'an ka kan don a la a bɛ daminɛ n'o de an ka taa
filɛbaga jama aziz tarawele ale de bɛ an ka kɛnɛ kan bi eh, an ye a wele eh, kuma minnu na hakili la a ye caman jaabi eh, maaw ka ɲininkaliw la aziz ayiwa ni mɔgɔ min ko k'e ka ladilikan fɔ an ye bi e bɛ mun fɔ ɛɛ mɔgɔ min bɛ baara min na mhm. bɛɛ k'i jija i ka baara la mhm. i k'a bayɛlɛma ka na an ka kan na mhm. i ka baara nafa ka jamanadenw k'a sɔrɔ min ninnu bɛ yen u ka baara ɲɛsinnen don n ko ko yiriwali ma kosɛbɛ u k'u cɛsiri dɛ nin ye ko in tagatɔ de ye t'a jɔtɔ tɛ bilen ayi nin tɛna nin ko tɛ se ka jɔ bilen o jɔcogo tɛ nin na o an bɛ munumunu a da fɛ de n'o tɛ jɛcogo t'a la parce que ɲɛmɔgɔ bɛna nin bɛɛ kɛ u bɛ tila k'u ɲɛsin cɛ ma donc sin kɔla ka fisa ni kɔdala a banna ne ɲɛ b'o dɔrɔn de la mhm. parce que u mana kɛ cogo cogo a bɛna segin ka na nin fɔ kelen in de ma mhm. maintenant denmisɛnninw k'a daminɛ mhm. min ye kalan min kɛ o k'o bayɛlɛma bamanankan na fɔlɔ k'o dɔn ou bien n'i bɛ se k'a yɛlɛma mali kanba min na a yɛlɛma o la bɛɛ b'a dɔn ni bamanankan bɔra yen kanba filanan bɛ na o ye filakan ye o ye marakakan kosɛbɛ donc u ka bin k'a yɛlɛma o la mhm. an ka ɲɔgɔn hakili kunu mhm. k'a ye k'an ka taa ɲɛ gulonnen don nin de la mhm. i y'a ye donc an ka ja ninnu cari a ka lase lase yɔrɔ la an mago b'a ka se yɔrɔ minnu na a ka falen jamana gafe la o ye lafiya da ye an bɛ taa n'o ye donc u ka halisa u ka jamana gɛlɛya ɲɛfɔli u k'o dabila an ka na ni jamana gɛlɛya wulili fɛɛrɛw ye Aziz n'an ka wari kɔni kɛra an ta ye an tɛ eh, gɛlɛya sɔrɔ diɲɛ tagama tɔ ninnu na parce que yɔrɔ ɛɛ mm. an bɛ wari dɔw kan k'u ka taa misali hali minnu bɛ taa heji la mm-hmm. makan ani minnu bɛ taa jamanajanw na mm-hmm. n'an ka wariw u b'an bolo ka taa yen nɔ olu si tɛ gɛlɛya ye irisi ni ameriki tɛ wari sugu kelen dun mais sanni feere b'u ni ɲɔgɔn cɛ faransi ni ameriki tɛ wari sugu kelen dun sanni feere b'u cɛ olu si ni Chine tɛ wari sugu kelen dun sanni feere fana b'u cɛ donc n'an fana y'an ka wari ta sanni feere fana bɛ k'an n'u cɛ wari ninnu bɛ falen ɲɔgɔn na de olu si tɛ gɛlɛya ye. parce que ninnu bɛɛ y'an jɔrɔ ko misɛnninw de ye. non ninnu si man kan tɛ ka mɔgɔ jɔrɔ. Mhm. ani ani hali an ni Ghana lajɛ k'an bɛɛ bɛ CEDEAO la mais an tɛ wari kelen dun o kɔrɔ ye CEDEAO ko gulonnen tɛ wariko la an tɛ kan kelen fɔ CEDEAO ko fana gulonnen tɛ kanko fana na donc wari ninnu bɛ falen ɲɔgɔn na de parce que wari dɔ de bɛ yen diɲɛ wari bɛɛ bɛ ta o de fɛ n'o ye euh, dollar ye mhm. irisiw b'u ka wari converti ka na dollar la k'u ka sanni kɛ n'a ye diɲɛ kɔnɔ mhm. parce que dollar ye monnaie internationale ye mhm. mais franc cfa tɛ internationale ye o eh? ayi dɛ franc cfa dan ye an dama de ye monnaie internationale bɛ yen dollar ninnu ni euro ninnu olu de ye monnaie internationale ye donc an fana mana an ka wari ta n'a bɛ bayɛlɛma i bɛ taa sɔrɔ an ka euro eh, dollar dɔrɔmɛ kelen b'an ka mali wari joli ma parce que a tɛ fɔ bilen ko franc malien dɛ i m'a depuis Modibo ka o wagati ye français erreur bɛ yen franc malien ah, donc olu la ne ko mali wari tile kelen ma deli ka kɛ yen franc malien de tun bɛ yen o la u nana ko ka ni franc CFA natɔ u y'a fɛn bɛɛ fɔ tubabukan na n'u tun y'a fɔ bamanankan na ko faransi ka jɔn jamanaw ka wari de don mhm. a wari bɛ dilan faransi de mhm. a bɛ tan to a faransi de jɔlen don n'a ye mhm. maliyɛnw tun tɛ sɔn a ma mais a bɛɛ lajɛlen fɔra tubabukan na an y'a minɛ ten parce que médiaw tun man ca mɔgɔ kalannenw fana tun man ca kosɛbɛ mais sisan n'i ye kuma fɔ tubabukan na sɔgɔma yanni 10 heures cɛ o y'a sɔrɔ média bɛɛ y'a bayɛlɛma bamanankan na an y'a dɔn min bɛ yen o la an t'an tilen o bamanankan kelen ma k'an ɲɛsin tugun o de ye tiɲɛ ye o tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la a bɛ i n'a fɔ an bɛ ka munumunu ko in kɛrɛfɛ mais fura tɛ saya la quoi fura t'a la o a bɛ kɛ de hali n'a maa ninnu m'a kɛ a bɛ kɛ wagati la a kɔni bɛ kɛ azizi i ka wulikajɔ ninnu na a kan ka fɔ yɔrɔ i ka wulikajɔ ninnu na maa dɔ de kɛlen don ka wari dɔ d'i ma i bilalen b'a la waritigi dɔ fɛ ayi ayi de non o t'a la o t'a la i bɛ ka nin bɛɛ de k'i ka e yɛrɛ bɛ n yɛrɛ bɛ sɔrɔ min kɛ n b'a kɛ n'o ye mini min bɛ n kun n'i dalen don fɛn min na i jija i nafolo don i ka nafolo don da fɛ i b'a dɔn i mana sira fɛn fɛn ta a bɛ bɛn ni dɔ ka hakilina ye a bɛ diya o tigi ye mhm. olu bɛ se k'i dɛmɛ o bɛ bɛn mais k'a fɔ ko eh, eh, nin fɔ in de bilalen bɛ kɛ azizi ka nin fɔ to ka nin kɛ dɔrɔn to ka nin kɛ i n'a fɔ n'o fɔn tigɛra i b'a dabila ah. ne tun bɛ nin fɛn in kɛ n sen na de ne tun bɛ n ka burusi de don a la ka papiye kopi kɛ ah. ka yala yala k'a di mɔgɔw ma sɔn ne tun b'a kɛ ten kosɛbɛ kosɛbɛ donc fo ka n'a daminɛ ni n terikɛ ye ka yɛlɛ ye ka yɛlɛ ye ka yɛlɛ ye nin fɛn in mana falen mhm. ne tɔgɔ yɛrɛ tɛ fɔ a la yɛrɛ ne tɔgɔ yɛrɛ kana fɔ a la yɛrɛ mhm. ne tɔgɔ fɔ kun tɛ nin na parce que ne ma aw dege bamanankan na ne dan yɔrɔ k'a yira an kan bɛ ka min fɔ walasa a ka taa ɲɛ a filɛ ne niyɔrɔnin de la a banna ne ta o dɔrɔn de ye ayiwa an filɛbaga jama yɔrɔ aw yɛrɛ bɛɛ bɔra sa ka azizi lamɛn o kɔrɔ ye azizi ka nin fɛn nin tɛ eh, mɔgɔ ka bila ye jamanaden ɲumanya de don ka wulikajɔ kɛ nin ye an ka jamana in laada kɔrɔ ye ka kɔrɔ o tuma na fɛ hakilima bɛ eh, ko filɛ ni ɲɛ ɲuman de ye o tuma hakili tɛ da a kɔrɔ bɛ siɲɛ o kɔrɔ ye azizi n'i y'a ka tɔgɔ in kalan a sɛbɛnlen bɛ a dugumala la ko eh, jabada o kɔrɔ ye université kalanden de don a tɛ eh, baara la k'a bɛ kalo bɔ k'a bɛ kalo sara ta bi la dɛ a bɛ mugan mugannin ni tan tannin minnu débrouiller ka sɔrɔ a bɛ ka nin wulikajɔba de ko la azizi an b'i fo ɛɛ ne ka i barikada k'a fɔ i ye k'i ka foli kɛ an ka kɛnɛ wuli.
an b'an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo u ka ja ninnu cari a ka falen malidenw fana ka dɔ ye ten mali sɛgɛra cɛn don nka makaritɔko yirakun tɛ ala la makaritɔko yirakun tɛ ala la ah. donc an b'an ɲɛsin kow ma an ka taa n'a ye siɲɛ kelen o de ka ɲi mhm.
ayiwa eh, an filɛbaga jama nin de kɛra aw ɲɛ ni aw tulo garijɛgɛ ye bi eh, an bɛ azizi yɛrɛ fo a ka wulikajɔ in na k'a fɔ nin fɛnɛ de ɲininen don fasoden bɛɛ lajɛlen fɛ ala ka sigili wɛrɛ yira